aw minnu bɛ ka bi mali filɛ mali kɔnɔ ani mali kɔ kan an bɛ foli ani tanuni ɲɛsin aw bɛɛ lajɛlen ma ani waleɲuman dɔn ayiwa bi ye ntɛnɛn ye février kalo ale tile tan ani saba san ba fila ani eh, mugan ni saba an b'o kɔnɔna na nin ye bi mali ka kibaruyaw lase waati ye ka ɲɛsin aw ma aw y'a bisimila bi mali ka don kibaruyaw kɛnɛ kan a bɛna di aw ma bakari e kulubali fɛ février kalo tile tan ani fila san ba kelen kɛmɛ kɔnɔntɔn bi kɔnɔntɔn ani wolonwula février kalo tile tan ani fila san ba fila ani mugan ni saba eh, kunun karidon février kalo tile tan ani fila ba fila ni mugan ni saba o tun ye a san mugan ani wɔɔrɔ ye awa tasuma wulila kati muguso la yan nɔ n'o ye poudrière ye a ko kɔni a don ma dogo maa si la o la a kɛra araba février kalo tile tan ni fila ba fila ba kelen kɛmɛ kɔnɔntɔn bi kɔnɔntɔn ani wolonwula ni bɛɛ lajɛlen b'a wele ko kati arabanin kelen a ko in sen fɛ i k'a dɔn k'a fɔ sɔrɔdasiw yɛrɛ wulikajɔ caman kɛ ɲango kisɛ folofololen minnu tora a ko kɔ walasa olu kana dankari maaw la ayiwa février kalo tile tan ni fila tɛmɛnen n'o tun ye kunun kari ye o tun ye a san mugan ani wɔɔrɔ ye N'an bɔra yen an b'a ladɔnniya k'a fɔ Gawo mara kɔnɔna na min bɛ tali kɛ ayiwa maa dɔ la ale kisira saya ma i k'a dɔn k'a fɔ nɛgɛ ɲɛ mugan ni fila o tɛmɛ ni sanga bi saba ye i k'a dɔn k'a fɔ Gawo sigida min n'a bɛ wele ko quatrième quartier ayiwa banbaanci marifatigi dɔw ni minnu bugunnatigɛ ma dɔn olu ye marifa ci maa kofɔlen in na nka a kɔni jo a joginna a ma to a la a taara ni ka dɔgɔtɔrɔso magɛn an bɛ dugawu kɛ sa Ala ka lafiyaw kɛ N'an bɔra gawo mara kɔnɔ an bɛ taa nara mara kɔnɔna na an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ min bɛ tali kɛ juma tɛmɛnen février kalo tile tan san ba fila ani mugan ni saba jan min dara i k'a dɔn k'a fɔ ayiwa jatigɛwale tigilamaw ɲɛ sɔrɔdasiw fɛ i k'a dɔn ayiwa ni jatigɛwale tigilamaw tun ye jan da an ka sɔrɔdasiw ɲɛ sɔrɔdasiw kɔni wulikajɔ kɛ maa minnu ye a wale kɛ i k'a dɔn k'a fɔ ka se ka tɛgɛ da a dɔw kan maa mugan u y'olu bɔnɛ u ni la ayiwa maa kelen o joginna sɔrɔdasiw fan fɛ maa saba o kɛra maa joginnen ye i k'a dɔn an bɛ dugawu kɛ sa minnu joginna mali sɔrɔdasiw fan fɛ ala ka lafiyaw kɛ n'an bɔra yen an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ hali bi kunnafoniko nasiratigɛ la nin kɔni ye maa dabalibanko ye nin ye kabako ye kita mara kɔnɔna na ayiwa i k'a dɔn furuso kɔnɔna na cɛ ni muso cɛ awa kuma fali la ɲɔgɔn na a kɛra sababu ye awa cɛ kɔni ye mugu ci a furumuso la a kɛra kita juma tɛmɛnen février kalo tile tan san ba fila ani mugan ni saba nɛgɛ ɲɛ kɔnɔntɔn waati madame samakɛ m keyita ale kɔni joginna kosɛbɛ marifakisɛ fɛ a furukɛ kɔni fɛ a yirala k'a fɔ ayiwa n'i ye jateminɛ kɛ a bɛ waati jan bɔ awa samakɛlaka ninnu ka du kɔnɔna cɛ waati sanga na ka waati ani a furumuso kɔni bɛ dalamankan kɛ wa waati bɛɛ lajɛlen la a b'a jira k'a fɔ ko a bɛ furumuso in bɔnɛ a ni la i n'a fɔ sɛgɛsɛgɛlikɛlaw y'a kɛ cogo min na o la juma tɛmɛnen feburuye kalo tile tan san ba fila ani mugan ni saba nɛgɛ ɲɛ kɔnɔntɔn waati ni maa kofɔlen n'a tɔgɔ ye ko yaya samakɛ ale ye furukɛ ye bolola baarakɛla don wa basitigi don a sigiyɔrɔ bɛnnen don kita ma a tun bɛ to ka kuma in fɔ a da la k'a fɔ k'a bɛ furumuso in bɔnɛ a ni la a ye a ko kɔni waleya nka i k'a dɔn k'a fɔ n'i ye jateminɛ kɛ a y'i to bɛɛ lajɛlen kɔni kun ka sumalen sɔgɔmada fɛ a taara ka so kɔnɔ ni ka ka pisitole ta i k'a dɔn ni ka na kisɛ yɛrɛ kɛ ayiwa furumuso in kan i k'a dɔn k'a fɔ a kɔni joginna ama ni ma to a la waati min na a ye wale in kɔni kɛ yaya samakɛ yɛrɛ i k'a dɔn a ye boli fisaya ni sigili kɔni ye maa si t'a dɔn a bɛ yɔrɔ kelen min na o ye yaya samakɛ a furumuso o ye madi keyita ye ninnu tun bɛ kita mara kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛn na kita sigida min ni a bɛ wele ko bangoni nka n'u bɛ a dɔn sadibugu ye i k'a dɔn a ni kita yɛrɛ dugukɔnɔna cɛ bɛ taa kilomɛtɛrɛ tan ani wolonwula la o la madamu samakɛ madi keyita ale kɔni taara joona joona ni ka taa n'a ye kita sesɛrɛfu la an bɛ don min na i ko bi i k'a dɔn k'a fɔ a kɔni ladalen bɛ a bɛ ka furakɛ o la k'a ɲini don bɛɛ lajɛlen fɛ maa o maa ni kɔni bɛ awa yaya samakɛ dɔn aw ka jija cogo bɛɛ lajɛlen la lakanaso minnu bɛ aw kɔrɔ ni k'a ɲɛsin yen ma awa yaya samakɛ yɛrɛ i k'a dɔn k'a fɔ maa don bi a bɛ ka ɲini an ka lakana tigilamɔgɔw fɛ i k'a dɔn ko maa don a bɛ bɔ Kati Kati min bɛ Kulukoro mara kɔnɔ ko yaya samake ye katika ye o la k'a ɲini don bɛɛ lajɛlen fɛ maa o maa ni kɔni kɛra maa kofɔlen in ɲɛfɛn ye aw ka jija ka kibaruya da lakanabaaw tulo kan walasa u bɛ se ka tɛgɛ d'a kan cogo min na awa n'an bɔra yen an b'a ladɔnniya k'a fɔ kɔmisariya min filɛ nin ye ipodɔrɔmu na bamakɔ ni a ɲɛmaa bɛ kɔnpɔl bɔkari kulubali bolo i k'a dɔn olu kɔni tɛgɛ da siganamaa dɔw kɔni kan o la k'a sabu kɛ ayiwa plɛnti dɔ kɔni taara depoze yen nɔ ekɔli pirive maa dɔ fɛ n'o ye bakari jara ye ale filɛ nin ye ipodɔrɔmu yɛrɛ la k'a jira k'a fɔ ko min bɛ tali kɛ ale ka nafolo dɔ sonyana awa min bɛ t'i jɔ miliyɔn fila bɔɲɔgɔn la sefa wari la a yɛrɛ ka kalanso la yen o la i k'a dɔn a bɛ waati jan bɔ min bɛ tali kɛ birigadi resɛrisi min ni o kɔni bɛ nin kɔmisariya kofɔlen in na ni a ɲɛmaa bɛ liyetinan isa kuma bolo ale kɔni ye ayiwa fɛɛrɛw bɛɛ kɛ walasa ka se ka tɛgɛ da awa siganamaa kan ko la ni a tɔgɔ ye ko siyaka a si bɛ san mugan ani wɔɔrɔ la i k'a dɔn k'a fɔ ale kɔni kɛra siganamaa y'a ko la ɔ marakakungo i k'a dɔn k'a fɔ o kɔni ye tɛgɛ d'a kan yen nɔ a bɛ mina waati min na o y'a sɔrɔ waa bi naani ani waa seegin o kɔni bɛ a kun birigadi resɛrisi min bɛ ayiwa kɔmisariya kunna fana kɔnɔna na olu kɔni ye tɛgɛ da a kan o kɔni ye a ɲininka a ye jɔnkala fɔ k'a fɔ min kɔni fɔra o kɔni ale nɔ bɛ o la u kɔni taara a siyɔrɔ lajɛ awa fana kɔnɔna na i k'a dɔn kunnafoni minnu dira o de kɛra sababu ye ka se ka pisitole otomatiki dɔ n'o ye peya o sɔrɔla a siso kɔnɔna na ɔ o de la ayiwa maa kofɔlen n'o ye siyaka ye a ye a jira k'a fɔ ale tun ye kalanso kofɔlen o garidiɲɛ tun don ɔ ale kɔni ye nafolo in ta ni ka i digi ni yɛrɛ ye ka i dogo O la i k'a dɔn kɔni y'a jira k'a fɔ u kɔni bɛ foli kɛrɛnkɛrɛn ka ɲɛsin a kɔmisariya fila bɛɛ lajɛlen ma ipodɔrɔmu ta ani fana ta ka sabu kɛ u y'u tɛgɛ don ɲɔgɔn bolo walasa ka se ka bakari jara ale ka kalanso nafolo min tununna ye n'o ye miliyɔn fila ye o bɛ se ka ye e cogo min na ayiwa aw minnu bɛ ka bi mali filɛ mali kɔnɔ ani mali kɔ kan nin bɛ dan sigi aw ka bi don kibaru la An tɛ ɲinɛ an tɛ sɛgɛn n'aw ye ja ninnu sɔrɔ aw ka kɛ u fɛ wa aw k'u yɛrɛkɛ an mago bɛ aw ka ladilikanw na sanga na ka waati aw ni ce aw ka ɲɛmada la aw k'an bɛn waati wɛrɛ